An b'a jira aw la k'a fɔ nin y'aw ka kɛnɛ sigilen ye, kɛnɛ min bɛ kuma aw ka ɲininkaliw jaabiliw kan. Maa min b'an bolokɔrɔ bi sa, komi laada la, o y'an ka imam ye fadilata doctor Usumani Solih Tarawele. Fadilata doctor salamu aleyikomu warahmatulahi wabarakatu. Wa aleyikomu salamu warahmatulahi wabarakatu.

ka kisi ani nɛɛma ɲini ka kɛ ala ka cidenba kan n'a ka so don kɛw an'a ka sahaba sanumaw ani maa o maa mun mana tugu u la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se alikiyama jɔli don ma ka ala deli ala k'an sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛ la ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi kalan na ala k'an jidi ala ɲɛsiranɲɛ la ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ka jannatul firdausu k'an sigiyɔrɔ laban ye ala k'an jurumu dogolen ni a bangelenw bɛɛ yafa an ye ala k'an fara jɔn kunnandiw kan k'an sɔn ala ɲɛsiranɲɛ ɲuman na k'an fara kisi jɔnw kan k'an fara kan hɔrɔnya jɔnw kan lahɔrɔma kaloba mun n'an b'a kɔnɔna na ala k'a timɛ ko ɲuman di an ma lahɔrɔma kalo tɔw mun tugulen filɛ o la an b'ala deli ala k'an dɛmɛ o bɛɛ tɔnɔma bɔ ko ɲuman na cogo la cogoya mun mana kɛ ka alahu taala ka diɲɛ sɔrɔ k'i bisimila n'an badenw ka kɔrɔfɔw ye inshallah n'an donna balimaw ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na an balima dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ko komi sigantanya sɔrɔla k'a fɔ ko ɲinan hiji bɔra a ma ale dun kɔnna ka ŋaniya ta yala k'ale kan ka kɛ cogo di ala k'an bɛn sawaba ma maa mun ne tun ye hiji ŋaniya ta ka i ka fɛɛrɛw yɛrɛ tigɛ a kama kabiri salon maa dɔ y'a kɛ ɲinan fana jigiya tun bɛ yen maa dɔ fana ɲɛsinna a ma k'o ka ŋaniyaw siri a kama k'o b'a kɛ ɲinan kibaruya dun nana da bɛɛ tɛgɛ kɔnɔna la sisan k'a fɔ ko maa tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka taa hiji kɛ makan jamana kan ko hiji koronna ɲinan ka dan makan jamana jamanadenw ma ani maa minnu sigilen don jamana kɔnɔ sigicogo la mun ye sariya sigicogo dafalen o kɔrɔ de ye k'a fɔ maa tɛna bɔ kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ taa hiji kɛ ɔ o lahalaya in kɔnɔna na e mun tun ɲɛsinna hiji kɛli ma k'i ka ŋaniya siri a la fɛn damadɔ bɛ ɲini i fɛ sariya la a fɔlɔ ye mun ye i ka sabali ka nin bila alahu taala ka minɛn kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko nin ala ka ko latigɛlen de ye n'alahu taala ye ko mun latigɛ o de bɛ kɛ ni diɲɛ bɛɛ ko k'a fɔ ko hiji tɛ kɛ n'ala ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ wa ni diɲɛ bɛɛ fana ko k'an bɛ taa hiji kɛ n'ala ko k'a tɛ kɛ foyi t'a to k'a bɛ kɛ ala ka latigɛ tɛ kɛ gansan latigɛ fɛn o fɛn mun ni ala b'a kɛ a bɛ kɛ n'a ka se ye cogoya min a bɛ kɛ n'a ka kodɔn ye o cogoya kelen de la ala ka sebaaya kɔnɔna na mɔgɔ tɛ ka fɛn bali ala ko fɛn mun ka kɛ wa ala taala mana fɛn min bali k'a sɔrɔ jɔn y'o ka fɛɛrɛw tigɛ a kama a b'a kɛ ni kodɔn dɔ de ale ala taala yɛrɛ bɛ mun dɔn jɔn bɛ mun ye kɛnɛ kan e b'o de dɔn nka mun bɛ ala ka latigɛ kɔnɔna la i t'o dɔn o de kosɔn silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye a dɔ la hɛrɛ de bɛ nin kɔnɔna na alahu taala b'a dɔn ko hɛrɛ suguya mun don donc nin ye fɛn fɔlɔ ye mun ɲininen don an fɛ nin lahalaya in na fɛn filanan mun n'o ɲininen don an fɛ o de ye ka baraji jigiya alahu taala yɔrɔ an ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin ala ma k'a fɔ an tun ye ŋaniya mun siri heji kɛli kama ala b'an sara ni an ŋaniyaw ye ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko ni maa mun datɔ la su fɛ i y'i da ni ŋaniya ye k'a fɔ k'i bɛna wuli ka seli ala ye nka sunɔgɔ y'i bali i ma se ka wuli ko i dara ni ŋaniya mun ye ko ala taala b'i sara n'o ŋaniya k'a bɛ sɛbɛn k'a fɔ ko i ye su jɔ alahu taala ye kira ka kumakan in de ye sallallahu alaihi wasallam o la nin b'a jira k'a fɔ ni jɔn ye jigiya ɲuman ta baara ɲuman kɛli la ka ɲɛsin alahu taala ma alahu taala b'i sara n'i ka ŋaniya ɲuman ye o la nin kɔrɔ de ye k'a fɔ k'an bɛɛ ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin ala ma k'a fɔ n'an tun taala heji la an bɛ baraji mun sɔrɔ ni ala ka jɛn ye fonisereya bolo ma alahu taala b'o baraji bila an ka mizani kɔnɔna la o ye filanan ye sabanan mun n'o ɲininen don an fɛ o de ye an ka to heji kɛ ŋaniya kan a dɔ la maa dɔ b'a ye k'a fɔ ko salon an y'a laɲini a ma ɲɛ ɲinan a ma ɲɛ donc an ka nin ko in yɛrɛ dɛn ka bila kɛrɛfɛ la i kana dɛn ka bila kɛrɛfɛ dɛ ka d'a kan n'i ye baara ɲuman ŋaniya n'i tola baara ɲuman ŋaniya kan i ka laɲini ye ka se a la yɔrɔ min na i ma se yen ni saya donna i ni baara seli cɛ ala taala b'i ka baraji dafalen d'i ma ala ko alikurana kɔnɔna la man yukhruju min baytihi wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almautu faqad waqa'a ajruhu ala allah ko maa min bɛ bɔ a ka so kɔnɔ i bɛ ka taa ala sɛgɛrɛ ani ala ka ciden sɛgɛrɛ hijira bolo ma madina ɔ saya b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma se i taayɔrɔ in na k'i ka sara ko binna ala kan ka kɛ wajibi o kɔrɔ ko ala taala b'i sara wajibi la o de kɔrɔ ye kɔrɔ ye k'a fɔ k'an ka to an ka ŋɛniyaw kan to ŋɛniya kan k'a fɔ n kɔni bɛ heji sira in kan n ye wari di a kunkɔrɔ n sigilen don a kan n ka wagati yɛrɛ fana b'a kunkɔrɔ n'ala y'an balo ka se san nata ma ni ko labilala n bɛ taa mais i kana bɔ i ka ŋaniya kan ka d'a kan n'i bɔla ŋaniya kan a dɔw la sara mun bɛ di ŋaniyatigiw ma e tɛna o sara sɔrɔ a laban ye mun ye o de y'an ka dugawu kɛ sababu mun bɛ k'a to heji tɛ ka se ka sira sɔrɔ salon ni ɲinan na an ka dugawu kɛ alahu taala ka o sababu in ta ka bɔ yen a mana kɛ cogo cogo kodɔn b'a kɔnɔna la nka ala ka sababu ta ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ a yɛrɛ bɔla madina k'a bɛ taa maka a bɛ taa umra kɛ a ye taamana sen de la ka bɔ maka madina kilo kɛmɛ naani ani kilo mugan ni duuru ani makan tɔ tora kilo mugan walima kilo mugan ni duuru ɲɔgɔnna ye makankaw bɔla ka n'a kunbɛn k'an ma jɛn n'i ka doli o ye fɔ ka bɛn kɛ ka bɔ kira n'a ka jama ka segin kira n'a ka jama bɛɛ segin la o ma don tuguni makan o kɛra ala kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam o la e mun tɛ alakira ye e y'i ka labɛnw kɛ k'i ka wariw sara n'a nana fɔ ko taali ma bɔ alihamudulila a ma kɛ n'i ka ko ye a sababu ma bɔ e yɔrɔ kaban ala b'i sara ni ŋaniya ɲuman ye donc ka dugawu kɛ sababu jugu mun y'a to ne laɲini ma se ka sɔrɔ ala k'o sababu jugu ta ka bɔ yen walasa san nataw la

o de ye k'a fɔ ni eh, baada ye mɔgɔ mun sɔrɔ wali kabila y'i sɔrɔ tahiya kalan tɛ kɛrɛnkɛrɛnya i ma k'i k'o kɛ a dɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ko kabila o ye tenturu mun n'i b'a kɛ ka kɔn i ka salamu bila ɲɛ e ye nagasi kɛ seli kɔnɔna la wali siga y'i sɔrɔ seli kɔnɔna na donc i ye tahiya kalan ka ban yanni ka salamu bila i bɛ ten turu ka wuli siɲɛ fila ka sɔrɔ ka salamu bila o la o ten turu ka wuli in kɔfɛ eh, tahiya kalan tɛ yen kelen o cogoya kelen fana na ni eh, fili y'i sɔrɔ mun ye dɔfarankan ye seli la o dɔfarankan e y'o kɛ seli kɔnɔna la sisan ka tahiya kalan k'a ban ka salamu bila salamu bilalen kɔfɛ i kan k'i ten turu siɲɛ fila o fɔ o de ma ko baada i y'o ten turu ko mun kɛ siɲɛ fila tahiya kalan wɛrɛ fana tɛ yen o kɔfɛ i bɛ salamu de bila nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛman ye dɔnnikɛlaw bolo ka d'a kan hadisa minnu nana ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o hadisa si t'a jira k'a fɔ ko kira ye tahiya kalan a kɛlen kɔ ka baada kɛ donc o kama dɔnnikɛlaw ko nin lahalaya in na ko i bɛ tenturu mun kɛ baada in na tahiya kalan tɛ a la tahiya ye seli baara dɔ de ye nka tenturu mun bɛ kɛ o ye solonali dɔ ɲini de allahu taala yɔrɔ o de kama tahiya tɛ kɛ a kɔfɛ i ye kabila kɛ o tahiya tɛ kalan o kɔfɛ i ye baada kɛ o tahiya tɛ kalan o kɔfɛ i nin ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛman ye kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ i bɛ tahiya kalan nka kɔrɔfɔ in lafulen don ka d'a kan hadisa mun ye baada ko fɔ o ye duliyadayin ka hadisa de ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ye salamu bila don dɔ la la selifana seli dɔ la a ye jɔko fila seli ka salamu bila a tɔ tora fila ye a kira nana o sara a ye baada kɛ o la o baada mun n'a y'o kɛ hadisa kɔnɔna la a ma fɔ k'a ye tahiya kalan o de kama tahiya kalan t'a la wallahu ta'ala a'lam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko ko maa ka kiri bɛ cogo di maa min b'a la n'a tɛ tahiya dɔn seli kɔnɔna na
tahiya laban kalanni seli la o ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ ye o ye tahiya laban fɔlɔ tɛ dɛ jɔgo saba seli ni jɔgo naani seli la i bɛ tahiya fila kɛ o la nka tahiya laban o mun bɛ kɛ ka sɔrɔ ka salam bila o kɔfɛ fajiri seli la ale jɔgo filanan na ani jɔgo saba seli jɔgo sabanan na ani jɔgo naani seli jɔgo naaninan la o tahiya laban in kalanni ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ don n'i y'a to yen tugu bolo ma i ka seli bɛ cɛn kelen n'i y'a to yen ɲina bolo ma i bɛ segin ka na a nɔra bila n'i yɛrɛ fana dun i y'a to yen ko ka d'a kan i t'a dɔn i bɛ ɲininka mun na i m'a dɔn ka d'a kan k'a dɔn o ye wajibi de y'i kan ni i y'a kalan ka sɛgɛn de i ma se k'a dɔn fewu ka d'a kan maa dɔw ka lahalaya bɛ nin cogoya la o bɛ dɛsɛ ka kalan yɛrɛ kɛ pewu maa dɔw la o lahalaya bɛ kɛ bɔn n'o lahalaya ɲɔgɔn kɛla koɲɛ bɛ da alahu taala ma o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko kira sallallahu alayhi wa sallam dɔ taal'a ma ko kira ne ma se ka foyi kalan seli kalanw na n kan ka mun fɔ n ka seli kɔnɔna la ala kira ko n'a jɔla k'a k'a fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar o la o tigilamɔgɔ fana mun dɛsɛla k'a kalan yɛrɛ fewu a ma se k'a ta kunkolo la o b'a yɛrɛ wasa don nin na o ye dɛsɛ de ye dɛ ka ban k'a kalan ko tɛ ka d'a kan dɔ bɛ yen n'a y'a kalan a bɛ se k'a ɲɛ dɔn i bɛ karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ kalanyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ sɛbɛn mɛ i bɛ se mun ta ye n'a dɛsɛla a la pewu o de bɛ nin kɛ

n'i ɲinana seli waati dɔ kɔ fo seli waati wɛrɛ donna e ka lahalaya ye lahalaya fila dɔ la kelen a fɔlɔ ye mun ye seli wagati mun donna i hakili ka jigin i ka seli kɔrɔ la o seli waati daminɛ la wali o seli wagati in i bɛ se ka i ka seli juru in sara ka sɔrɔ o waati in fana ma bɔ o kɔrɔ ye juman ye misaliya bolo ma n'i y'a lajɛ sisan waati in na fitiri bɛ don ni 18 heures tɛmɛna ni miniti bi duuru ni seegin bamakɔ yan an bɛ don min na kɔmi bi o la fitiri bɛ don ni 18 heures tɛmɛna miniti bi duuru ani seegin bi don in na mun bɛ bɛn zuwɛn kalo tile tan ani wɔɔrɔ ma ɔ ni maa mun kɛla k'a fɔ ko lagansara e hakili ma jigin o la fo tile binnen kɔ 19 heures wagati de e hakili jiginna a la o la o 19 heures wagati mun n'e hakili jiginna i ka lagansara la i bɛ se ka lagansara seli o kɔnɔna na k'a sɔrɔ fitiri waati ma bɔ sariya la a bɛ wajibiya i ka lagansara de fɔlɔ seli ka sɔrɔ ka fitiri seli madama fitiri wagati tɔ bɛ yen an nka n'i y'a lajɛ safo waati fana bɛ don bi bamakɔ ni 20 heures tɛmɛna ni miniti tan ɲɔgɔnna ye n'e hakili ma jigin i ka lagansara in na fo fitiri wagati bɛna bɔ tuma min na 20 heures tɛmɛnen kɔ ni miniti duuru ye e hakili sɔrɔla ka jigin i ka lagansara la ɔ miniti duuru in kɔnɔna la n'e ko k'a fɔ ko e bɛ i ka lagansara seli o la ka tila ka fitiri in fana seli fitiri wagati bɛ ban o kɔrɔ ye k'i bɛna fitiri seli k'a sɔrɔ safo wagati donna o lahalaya in na walasa juru kana kɛ fila y'i kan mun ka waati bɛ yen i b'o de sara ɔ dɔ in a kɛra juru ye ka ban ka d'a kan ale waati bannen donna dɔ wɛrɛ wagati la donc o la ale ye juru ye ka ban i y'ale sara eh, eh, fitiri waati la walima i y'a sara safo waati la juru kɔni don nka n'e ko k'i bɛ eh, fɔlɔ seli n'o y'i ka juru ye k'e b'o sara i bɛ ka sara seli mun waati la o fana bɛ kɛ juru y'i kan na o lahalaya la a bɛ fɔ ko la i b'a seli i bɛ mun waati la i b'o de seli o la nin lahalaya fila de bɛ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ seli waati mun donna ka seli waati kɔrɔ juru to i la n'e bɛ se ka seli waati kɔrɔ juru sara k'a sɔrɔ seli waati kura fana waati ma bɔ fɔlɔ a wajibiyalen don i ka seliw dada ɲɔgɔn kɔ mun juru bɛ yen i b'o fɔlɔ seli i bɛ mun waati la i bɛ sɔrɔ ka o seli a waati la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ seli waati kura laban de la n'i ko k'i bɛna seli waati fɔlɔ in juru sara mun juru b'e la k'e b'o sara ɔ seli waati filanan in fana bɛ kɛ juru ye ka d'a kan o fana waati bɛ bɔ i n'a fɔ n ye misaliya mun di o lahalaya in na seli dadali ɲɔgɔn kɔ o bɛ bin ka bɔ i kan na walasa juru fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ i la ka d'a kan tɔɔrɔ fila de bɛ nin yɔrɔ in na nka tɔɔrɔ fila la fɛgɛman i bɛ baara kɛ n'o la akafu dararayin tɔɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye seli mun tɛmɛna o kɛra juru ye ka na mun fana filɛ n'i b'o waati la o fana bɛna kɛ juru ye o ye seli fila kɛlen ye juru ye tɔɔrɔ filanan ye jumɛn ye mun tɛmɛna o kelen kɛra juru ye mun n'i b'o o waati kɔnɔna la i bɛ se k'o seli o tɛ kɛ juru ye o la n'i y'a lajɛ o de ka fɛgɛ o la nin lahalaya in na e bɛ taa fɔ bi akafi dararayin tɔɔrɔ fila la fɛgɛman dɔnnikɛlaw y'o de fɔ nin lahalaya in kɔnɔna la o la man kan i ka seli dɔ seli ka dɔ juru to i la fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a seli mun waati la i bɛ k'a juru sara mun waati la o fana waati bɛna bɔ k'o fana kɛ juru ye i kana n'o don sa i bɛ sɔrɔ k'ale seli mun bɛ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na n'o ye kɔfɛ

ani i ka kan ka i kan jigi dɔnnikɛlaw ka kumakan ye fila de ye a la a fɔlɔ ye jumɛn ye dɔnnikɛla dɔ y'a ye k'a fɔ ni maa mun ye i kan kɔrɔta kan majigi seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ fara seli kan ni maa mun ye kan majigin kan makɔrɔta seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la nin mun filɛ nin malikiya ka mazhabu olu taara nin de kan kan majigin seli n'i ye kan kɔrɔta a bɛ komi i ye dɔ fara seli kan ɛɛ kan makɔrɔta seli n'i ye kan majigin a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la o la n'i ye dɔ fara seli kan o bɛ baada laɲini i bolo n'i ye dɔ bɔ seli la o bɛ kabila laɲini i bolo o kama n'i ye kan majigin seli la i ka kan k'i kan mabɔ mun na a b'i n'a fɔ i ye nagasi kɛ i ka kan ka kabila kɛ ni i kan mabɔ seli la i ka kan k'i kan majigin mun na a bɛ komi i ye farankan kɛ e ka kan ka baada kɛ i n'a fɔ selifana seli ani lagansara seli e filila ka na don seli la k'i kan mabɔ olu la i ye kalan mun kɛ i kan bɔlen a ka ɲi nka a bɛ baada laɲini i bolo ka d'a kan i ye farankan kɛ seli mun ye fitiri seli ye ani saafo seli ni fajiri seli olu jɔkɔ fila fɔlɔ i kan k'i kan kɔrɔta o la mɛ i ɲinana ka kalan k'i da jukɔrɔ a b'i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la olu y'a faamu nin cogoya la o kama olu ka yeli la e ka kan ka ɛɛ kabila kɛ mun y'a kan bɔ selifana lagansara la o kan ka baada kɛ ka d'a kan a ye dɔ fara seli kan de nin de ye o faamuya ye nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ y'a la a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ kan mabɔli ani kan majigili o ye sunna de ye seli la k'i kan kɔrɔta eh, sufɛ seliw la ani k'i kan majigi tilefɛ seliw la o ye sunna de ye o la ni maa mun ɲinana sunna dɔ kɔ kabila t'i kan baada t'i kan nin ye kɔrɔfɔ filanan ye dɔnnikɛla fanba tagala nin de kan k'a fɔ ko gundo ni bange o ye sunna de ye seli kɔnɔna la ni maa mun ɲinana ka o dɔ cɛ seli kɔnɔ foyi t'i kan ibnu uthaymin rahimahullah ale yɛrɛ ye dalilu dɔ giriya nin yɔrɔ in na a ko ko alakira sallallahu alaihi wasallam sahaba b'a langali k'a fɔ ko a kana yusmi'una fi dhuhri aya wa ayatayn ni kira tun bɛ seli ni o ye selifana seli la i b'a sɔrɔ ko a bɛ to ka aya dɔ fɔ olu bɛ mun b'a kɔfɛ i b'a mɛn a bɛ kalan kɛ a kuma a kan majigilen maa bɛ taa se

o kama o ye nin kɔrɔfɔ ye fɔ dɔnnikɛla fanba bɛ nin de kan nin de fana ka girin ne yɛrɛ bolo dɔnnikɛlaw ka kumakan na k'a fɔ ni maa mun ɲinɛna k'i kan majigin kan makɔrɔta seli dɔ la wali k'i kan makɔrɔta kan majigin seli dɔ la foyi t'i kan a la sunna don madama ɲina de sababu la i y'a kɛ nka n'i tugula de k'a to yen sa walima k'a kɛ aw kɔni o bɛ kɛ fili y'i ka seli kɔnɔna la yɔrɔ dɔ fana bɛ yen mun ye janada seli ye sukan seli la k'i kan makɔrɔta ani k'i kan majigin o fila bɛɛ bɛnnen don o la a dɔ la an bɛ mun dɔn o ye k'i kan majigin mais k'i kan kɔrɔta k'i kan majigin o sabatila hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye bukari yɛrɛ ka hadisa langalen dɔ ye ɔ o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko ko kan bɛ se ka majigi a la kan bɛ se ka kɔrɔta a la jango a kɛ wagati yɛrɛ fana na n'a kɛra su kɔnɔna la i bɛ kan kɔrɔta ka kalan kɛ a la n'a kɛra tilefɛla kɔnɔna la i bɛ kan majigi a la donc o la kan majigi ni kan kɔrɔtali o bɛ se ka kɛ sukanseli la basi t'a la ka d'a kan duwawu o don wallahu ta'ala a'lam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko yala ko ni muso bɛ koli la ko a bɛ se ka kɔrɔna kalan wa
ni muso bɛ koli la a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka maga alikɔrɔna la de sa o de balilen don a ma munna a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka da alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso Aisatu kira n'a taala ɲɔgɔn fɛ hiji la yanni u ka don magan kɔnɔna la a ka koli nana a ma kira y'a ye a bɛ kasi la kira k'a ma ko ye ko eh, sidiku denmuso mun y'i bila nin kasi in na ne b'a dɔn musow ka fɛn de nalen bɛ i ma kira k'a ma ko nin ye fɛn ye ala ye mun sɛbɛ an fa adama denmuso bɛɛ kan o la ejidenw bɛ baara o baara mun kɛ k'a k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔna na i n'a fɔ sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah k'a fɔ muso mun n'a ka koli nana a la a bɛ se ka kɔrɔna kalan ka d'a kan o kira ko ayisatu ko ejidenw bɛ baara o baara k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ni tawafu tɛ alikaba la i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ejidenw bɛ baara min kɛ zikuru b'o la kɔrɔna kalan b'o la ko kira ye jɛn d'a m'o bɛɛ kɛli la sallallahu alaihi wasallam o kama ko muso min bɛ koli la i bɛ se ka kɔrɔna kalan baasi t'a la nka ka maga kɔrɔna yɛrɛ papiye de la k'i b'a ta k'a kalan o de balilen don i ma nka mun ye k'a kalan telefɔni na misaliya bolo ma dɔnnikɛlaw ko baasi t'o la ka d'a kan telefɔni ni kɔrɔna sɛbɛn fura tɛ kelen ye kɔrɔna sɛbɛn fura foyi t'o la fo n'a kɛla kɔrɔna dɔrɔn ye nka mun ye telefɔni fɛn wɛrɛ b'o la mun tɛ kɔrɔna dɔrɔn ye o misaliya b'i n'a fɔ kɔrɔna bɛ mɔgɔ min kunkolo la kɔrɔna bɛ mɔgɔ min kunkolo la a muso maga kunkolo la wagati bɛɛ la o bɛ cogoya mun na telefɔni memuwari fana b'o cogoya kelen de la kɔrɔna b'a kɔnɔ de nka a bɛ fɛn wɛrɛ de cɛ la o kama o k'i bɛ se k'o minɛ baasi foyi t'o la hali n'i y'a lajɛ o la k'a kalan baasi t'o la ka d'a kan a lajɛli k'a kalan porobilɛmu t'o la nka ka maga kɔrɔna sɛbɛn fura de la o de balilen don muso ma k'a to koli la wallahu taala alam wa ahkam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko kungo kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ ji dɔ bɛ sigi sigi baganw bɛ min a la kungo kɔnɔ fɛnw bɛ min a la ko yala o ji mɔdɛli bɛ se k'i seliji ta o la wa ala k'an bɛn sababa ma dɔnnikɛlaw ye fɛn ɲɛnamaw tilan k'o kɛ tilayɔrɔ saba ye a fɔlɔ ye jumɛn ye suuru ma huwa mina tayibati fɛn minnu b'a la ni sogow don fɛn ɲɛnamaw la minal bahaim fɛn ɲɛnamaw la minnu sogo dunni bɛnnen don i n'a fɔ saga i n'a fɔ misi i n'a fɔ ɲaamɛ n'olu y'o da don fɛn mun na baasi tɛ o dunni na ka d'a kan olu yɛrɛ sogo bɛ dun n'o y'o da don ji la i ka na seliji ta o ji tɔ la baasi t'o la ka d'a kan olu sogo bɛ dun kelen a filanan ye mun ye fɛn ɲɛnama minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ la tukalu lahamuha li najasatiha o sogo tɛ dun ka da o nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu o la wulu datɔ sariya la seliji tɛ ta ni o ji ye nka n'a fɔra wulu datɔ ɛɛ a kan bɛ mun ma minɛn dɔ sigilen don sonfaji wulu k'a da d'o la nka kɔji yɛrɛ dafalen wali baji yɛrɛ wulu k'a da d'o la wulu da t'o nɔgɔ dɛ ka d'a kan ala kira bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni ji sera kulatayini ma ko a tɛ nɔgɔ ta o la ji mun bɛ woyo fana o fana tɛ nɔgɔ ta an kan t'o ma mais ji filɛ nin a bɛ barikon dɔ kɔnɔ walima a bɛ sion dɔ kɔnɔ fɛn ɲɛnama mun nɔgɔlen don n'a sogo haramuyalen don ka da nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu n'o y'a da don a la wali lɛ n'o y'a da don a la a tɛ bɛn i ka selili ta ni a ye fɛnɲɛnama suguya sabanan bɛ yen o de ye k'a fɔ minnu ye warama fɛnw ye i n'a fɔ wara yɛrɛ ani waranikalaw olu n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu filɛ nin olu fana y'a o da don ji mun na dɔnnikɛlaw ko la ba'asa baasi tɛ olu sogo don o ji tali la ka selili ta n'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ saniya n'a ye ka d'a kan li'umumil balwa fɛn don mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma i n'a fɔ jakuma ɲɔgɔnna bon jakuma bɛ so kɔnɔ k'a fɔ ko a sogo tɛ dun nka n'a y'a da don ji mun na k'an kana o fana fɛn kɛ o fana o tɛ o la e bɛ se ka o labaara baasi foyi t'o la sheikh abdulayi ibn baz rahimahullah a ye nin dalilu ko umumul balwa fɛn mun bɛ yen n'a ye mɔgɔw labɔ n'o tɛ se k'o yɛrɛ kisi a ma donc o ko nin bɛ don o kɔnɔna na wallahu taala alam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko yala k'aw safɔli witiri a bɛ se ka seli ɲɔgɔn fɛ jamakulu wa ka safi witiri seli jama na baasi t'a la nka k'a kɛ laada ye k'a seli misiri kɔnɔ o tɛ kira ka taabolo ye fo sunkalo o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ misiri la sisan don o don mun n'a tilala safo seli la jama ka wuli ka safi witiri seli o t'ala kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam nka e ka denbaya la i kɛtɔla k'i ye witiri seli k'i ka denbaya wele a ka seli ɲɔgɔn fɛ wali an mɔgɔ damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a a ka dɔ bila an ɲɛ ka witiri seli n'a ye k'a sɔrɔ n'a ma ta k'a kɛ laada ni taabolo ye

alakira ka kumakan bɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko ko maaw la maa jugu dɔ ye maa ye maa mun bɛ yen cɛ kunda a bɛ jɛngɛ ka taa muso ma fɛn mun bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ tila ka bɔ kɛnɛ ma k'o fɔ wali muso kunda mun bɛ jɛngɛ ka taga a cɛ ma cɛ mana jɛngɛ ka taa ma fɛn mun tɛmɛna n'a cɛ cɛ a bɛ bɔ k'o langali alakira sallallahu alayhi wa sallam ko olu ye maaw la maa juguman dɔ ye lahara jɔ don na o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sokɔnɔ ko mun ne muso b'a fɔ ne nin don o ye haramu bilen ye haramu mun b'a la n'a eh, ala kira ye nin fɔ a ko ɲɛ na ko a tigi bɛ kɛ maaw la maa jugu ye lahara jɔ don na ala k'an kisi ka bɔ o ma nka n'o bɔla a la gundo wɛrɛ don a man di cɛ ka mun labɔ kɛnɛ ma walima ni a man di muso ye mun ka bɔ kɛnɛ ma o lakali o fana ye haramu ye ka d'a kan ɛɛ alahu taala ka kumakan mun bɛ a suratu nisayi kɔnɔna la k'a fɔ ko fasalihatu qanitatun hafidatu lilghaibi bima hafida allah ko muso minnu b'a la n'olu ye muso ɲuman ye ala ka labato muso don o bɛ gundo tanga ni ala ka tangani ye ɔ gundo ye fɛn ye fɛn mun b'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o kan ka dan o fila dɔrɔn ma a bɛ muso bɔ muso ɲumanya kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ a b'a lase kɛnɛmana la a bɛ jurumu sɔrɔ a laseli la